amandiuza kuti eh, abambo kuchipatala pano ife aku- achikulire sitizipita tikapita sati- satilabadira amati ayi inu pitani mwakalamba kale tithandize anyamata amandiuza choncho nde ife kuchipatala sitipita ine eh, eh. tsono ndi kwambiri mwina kuchitika zimenezi kosalabadira achikulire chithandizo cha mankhwala ndi zero chakudya zero achikuliretu eh, my experience siovutatu kuwapanga care chifukwa sadya kwambiri achikulire adye chabu- chakudya chabwino koma chochepa chimakhala chochepa safuna zambiri achikulire amakudya pang'ono basi so it's easy to take care of wachikulire mm. eh, nkhani ya zakudya ndi chisamaliro china komanso taking care of wachikulire ndi madalitsotu suchalani kuti blessed is the home in which the elderly are cared okay. for

tikulandireni okondedwa omvera mpulogalamu ino ya catholic perspective pano pa radio alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu lero ndi lachitatu pa 24 july 2024 ndipo mutu umene tikambirane tsiku la lero lamulungu likubwerali mpingo wa katolika tikhala tikumbukira uh, achikulire uh, pa dziko lapansi ndi umene ndi mutu omwe tikambiranetu mtsiku la lero pano pa radio alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu mukhale pomwepo kuti timve zambiri kuti programu imeneyi tikambirane zotanitu amene ndikupatsireni programu iyi ndine patrick maere studio munonso ndikhale ndi ah, Eh, ya mukhale ndine bambo louis chikanya komanso bambo elias chizule kuposaposa brother julius collins chalunda
amenewo ndi alendo amene tikhala nawo mpulogalamu ino bambo chikanya bambo chizule komanso brother eh, julius collins chalunda mukhale pompo kuti timve tikambirane zotani mutu umenewu makamaka kukhudza achikulire kapena atu- anthu okalamba pamene lamulungu likubwerali eh, mpingo wa katolika tikhala tikumbukiratu achikulire amenewa bambo louis chikanya mutiyambire kotani pulogalamu yathu tsiku lalero ya eh, zikomo kwambiri
Ah, mmene mwanenera kuti la mulungu likubwerali pa 28 eh, july mpingo unakhazikitsa kuti likhale la mulungu lokumbukira kupempherera kuthandiza kumene agogo ndi achikulire osati okalamba aa koma of course pa chingerezi pati the elderly ndoti Chichewa chake pati okalamba aa koma achikulire agogo ndi achikulire osati okalamba ayi okalamba ndoti munyoza munthu Eh, nde eh, tsiku limeneli analisankha chifukwa layandikirananso kwambiri ndi tsiku limene mu mpingo momwemo timakumbukira makolo kapena tikuti agogo a ambuye yesu inuyo amayere muwadziwa agogo a ambuye yesu kwambiri Ehe. joakimu ndi ani Ana. hema akuko- gogo Ambuye Yesu ndiye anayika la mulungu lotsatira lakelo chifukwa eh, chaka cha joakimu ndi ana tichita ndikhulupira kuti ndi mawa Eh, eh, inu simutsogolera misa ya ndi mutsogolera misa ndino chaka cha chimene chili kumawa mawa Ndithu, ndithu. ndiye sande lake ndimene anati izikhala sande lokumbukira kuganizira kupempherera agogo ndi achikulire Chikulire. Ah, mutu wa chaka chino anasankha mutu umene anaupanga anautenga pa masalimo chapter 71 ndime ya 9 akunena kuti musanditaye nthawi ya ukalamba wanga Aha. do not abandon me lord in my old age Eh, ndi pemphero limeneli kuchokera pa amen. masalimo 71 ndime ya 9 ndiye eh, apapa analemba chikalata choti tisinkhesinkhe pa la mulungu limeneli lokumbukira agogo ndi achikulire. M'chikalata chawo uh, muli mfundo zingapo zimene tinati tiziunikire. Uh, akunenapo zakuti mfundo yayikulu akunena kuti wachikulire aliyense akhale ndi environment ndi malo ndi nyumba banja limene azisungidwa asakhale lonely asakhale payekha wachikulire kapena agogo asakhale paokha family should be the best eh, and natural environment for living during the time of old age pamene munthu ukukula uzikhala ndi malo okhala amene pali security pali chitetezo pali assurance kuti alandira chakudya alandira chithandizo chofunikira akuti ngodalitsi ngodala amene eh, m'nyumba mwawo kapena banja lawo likusamalira bwino achikulire alipo anthu ochuluka ndithu amene amasamalira ana adzukulu amene amasamalira agogo ndi achikulire mmakomomu alimo azigogo amasamalidwa bwino ndithu ngakhale tikudziwa kuti kunjako kulinso agogo ena amakhala okha loneliness limene zimenezi zimene uh, loneliness ndi chinthu chimodzi chimenenso chimavulaza Agogo ndi achikulire, makamaka m'midzi, agogo amakhala okhaokha, opanda owathandiza, owasamalira, owakonzera nyumba, owapatsa chakudya. Nthawi zina amangokhala ndi njala. Gogo wina cha eh, m'mudzi wina sindikutchula dzina, mudzi wa chakwa chakuti kamapita kumlale uko eh, ku mitundu chapena pake, gogo anazifera mnyumba chifukwa cha njala. Choncho mwina nthawi zina kodi anthu anatopa kusamalira agogo chifukwa chotopa basi amangowalekerera koma uh, apapa akunena kuti blessed is the home that takes care of the elderly ndi mumadalitsika mukamasamalira bwino osauka ngakhale kuti ulibe gogo iweyo ulibe wachikulire koma you can still help munthu wachikulire gogo alipo ambirimbiri azigogo amene tingathe kuwathandiza choncho e, tiyende motero kuti tikusinkhasinkha pamutu woti musanditaye ambuye mukalamba wanga mutu wa chaka chino musanditaye ambuye mukalamba wanga bambo chidzule ndi tsiku lofunikira bwanji kwa anthu achikulire Ah, tsiku ili ndi tsiku lofunika kwambiri chifukwa chonena kuti Ndi tsiku mwina limene ngati mpingo komanso ngati dziko tikhoza kuwapatsa anthu amene ali achikulire chiyembekezo komanso okalamba chiyembekezo chifukwa tikati tionetsetsetu m'bale wanga mu dziko lino la malawi anthu ku malawi akuoneka kuti ayamba kutaya uh, ulemerero wa umunthu makamaka pa nkhani ya kulemekeza ngati anzathu amenewa achikulire komanso okalamba kuno ku malawi chifukwa tikapita m'maiko ena makamaka mwina chitsanzo cha anzathu aku ulaya uh, ku europe Anthu okalamba kapena achikulire amalemekezedwa kwambiri ndi dziko. Dziko timaona ndithu kuti limawalemekeza. Pa chingerezi chake amanena kuti senior citizens. Amenewo ndithu amakhala anthu aulemerero kwambiri. Ndinapitako ndithu mayiko a ku Ulaya kuona ndithu kuti bus ija amawawuza kuti ndithu bus adzikwera mwaulere mwachitsanzo. amene afika zaka 60 kupita mtsogolo amene afika 60 kufika mtsogolo taxi amalipira half iwo amalipira half ndalama zawo boma limalipiranso half akakhala kuti akwera mbasi muja pali mipando ya kutsogolo koyambirira kuja amapereka ndithu priority for the elderly ineyo ndapitako ndithu ku england uh, ku scotland ku netherlands zonsezo ziliko kusonyeza kuti anthu m'maiko ena amanyadira komanso kuthokoza uh, akuluakulu koma malawi kuno ndi nkhani yonena kuti ikukhala ngati ino it's the opposite chifukwa chonena kuti tikaona ku malawi panopo anthu achikulire akukhala ngati kuti akutayidwa komanso akutengedwa ngati anthu oti osakhala bwino um, ndimangofuna mwina omvera kuti mwina ndiyende nawo kuti amvetsetse zimene ndikutanthauza makamaka kunena kuti eh, mchaka cha 2019 achikulire ambiri ku boma la Karonga anapezeka kuti anakagona ku police station ya ku Karonga anthu ambirimbiri atawononga zinyumba zawo ku Karonga za achikulire zimene zinachititsanso bishop mtumbuka kuyankhulapo kwambiri ndipo ena takhala tikuona ma audios ndi ma videos a bishop mtumbuka akukamba nkhani imeneyi anthu achikulire nyumba zawo zitaphwanyidwa kumanenedwa kuti ati iwo ndi amene amapanga nkhani za ufiti ndipo tikaona mdziko la malawi anthu amene amanenedwa kuti ndi mfiti kawirikawiri amakhala anthu amenewa amene amaoneka kuti ndi okalamba kapenanso achikulire komanso uh, mu chaka cha uh, i think 20, 29, uh, 2020 uh, mwina ndisachite kunena nkhani ya chaka koma achikulire anaphedwa ambiri mdziko muno po- poganizidwa kuti amachita nkhani zachani uh, za, za ufiti zomwezi ndipo chiwerengero cha census ya malawi uh, kapena kuti kaundula onena kuti mmalawi muli anthu angati magulu awo alipo angati chanchani zimenezi zimatisonyeza ndithu kuti census ya 2018 imasonyeza kuti chiwerengero cha census yapambuyo chinali 600000 ngati anthu a- okalamba, pamene pofika mu 2018 chiwerengero chinafika pa 800,000. Kusonyeza kuti anthu amenewa achikulirewa tikukhala ngati mwina akupita mwamsangamsanga kumanda chifukwa chimene chingotanthauza kuti enawo ndoti akumwalira akumwalira mwansanga kwambiri ndiye izi zisonyeza kuti mwina sitikuikapo chidwi komanso chisamaliro muzinyumba zathu m'maboma mwathu mipingo mwathu komanso ngati mdziko ngati anthu okalamba ineyo ndikapita maiko ena monga eh, kumene nanena kuja ndimatha kuona ndithu kuti nkhalamba zilipo zochuluka pali maiko ambiri amene nkhalamba mwina ndi- zimapezeka kuti zikupikisana ndi achinyamata chifukwa chonena kuti chisamaliro kumene kuja chimakhala ngati kuti chidakalipo kuphatikiza pa nkhani yophedwa mwina imene tikunenayi kuti anthu achikulire ku malawi akukhala ngati kuti akumanenedwa ngati mfiti ndi zina Koma achikulire ambiri m'Malawi muno ndi anthu oti ali pa abject poverty, ali ndi pa umphawi wadzaoneni, chifukwa chonena kuti ngakhale boma likawasiya silimawasiya pa ndondomeko zabwino zoti alandire chisamaliro chabwino komanso azibale awo, adzukulu, ana sayikako chidwi kwa anthu amenewa kotero kuti anthu ambiri amene ali okalamba amapezeka kuti chisamaliro pakhomo cha chakudya, uh, kachina cha mtundu wina uliwonse amakhala kuti alibe housing ya nkhalamba zambiri imakhala yovuta pamene mwina ana awo adzukulu alipo boma lilipo koma sipereka chi- chisamaliro ndiye mwina ine nangofuna kuti ndi- nditsimikizire ndithu zimene mpingo maganizo ake ulili ndi kuyika chifukwa chakunena kuti nkhalamba nayonso ndi munthu so ikuyeneranso kukhala ndi human dignity koma ku Malawi kunoko human dignity imeneyi ya nkhalamba imaoneka kuti timatsitsa kuti munthu akakalamba ndoti alibe ntchito pamene monga ndakuuzirani maiko ena amene amalemekezedwa nkumanenedwa ndi sicho- senior citizen ndipo akuyenera ulemu waukulu Ah, zikomo kwambiri bambo chizule uh, okondedwa omvera tili mkati kani mwa programu ya catholic perspective ndipo tikuti lamulungu likubwera li mpingo ukhala ukumbukiratu achikulire eh, pa dziko lonse lapansi ndiye programu lero tikusinkhasinkha tikuwunikira kwambiri kuti kodi achikulire amenewa kuno kwathu ndofunikira bwanji nanga tingawasamale bwanji programu ino ndi bambo louis chikanya bambo chizule komanso brother uh, chalunda brother chalunda kodi achikulire ndofunikira bwanji pamoyo wathu atsiku ndi tsiku kapenanso ngati ku dziko Ah, poyamba ndinene kuti ndibwereza mawu komanso ndinene mwambi uja amanena kuti do akuluakulu ndi mdambo mozimira moto akuluakulu ndi mdambo mozimira moto mwambi uliwonse umabwera ndi cholinga ndipo mwambi uliwonse umabwera pa zifukwa tsono tikatenga ngati dziko akuluakulu mdziko lathumu ndiofunika ndithu ndi mikoko yogona imene timatopezamo nzeru sipokhapo yayi pamenenso timakamba za anthu akuluakulu achikulire timakhalanso tikukamba za moyo wathu chifukwa anthu amabadwa ndipo munthu akabadwa ayembekeza kuti akule so ngati ine ndikukamba za anthu achikulire ndiye ndikukambanso za moyo wanga fata chizule ananenako kuti tikamakambanso za anthu achikulire the dignity of the human person simasintha yayi nchifukwa chaketu even john paul the second pope john, john, john paul the second mkalata yake imene ankalembera anthu achikulire mchaka cha 1999 anena bwino lomwe kuti man remains forever made in the image of god thus tikamawerenga genesis 1 ndime ya 26 kuti mulungu adapangidwa mchifanizo cha Mulungu- munthu adapangidwa mchifanizo cha mulungu ndipo chifanizo cha mulungu chimenechi olo akule atani sichisintha ayi still remains the same so monga anena kale anzangawa akuluakulu ndi ofunikira kwambiri komanso mpingo unaona kuti anthuwa ndi ofunikira nchifukwa chake unapanga tsiku lake lapadera lakuti tidziwakumbukira so in short i can say like that koma zambiri tikambabe tikamapitamo

E, mavuto achikulire ambiri amangodutsa without aboma mabungwe ambiri kunenapo chilichonse. Anthu achikulire akuphedwa chifukwa chongoganizidwa kuti ndi afiti. Pasafe munthu pakhomo akuganizira agogo, wina zisamuvute ku bizinesi agogo so agogo is just victimized being victimized so sitinganene kuti boma kapena mabungwe achitapo zinthu zenizeni uh, sikwenikweni ngakhalenso mwina mpingo yes ukuyesetsa si uyu apapa amatilembera chikalata chaka nchaka anaikatu tsiku lake lenileni koma nawo if we go e, eh, mumpingomo miphakati mwathumo timachitapo chani penanso we don't do enough ngakhale ampingo kumene sitiwaganizira ku dzikoko nanji palibe really eh, eh, good law limene lilipo kuti lizipange protect achikulire so ndi mavuto kwambiri achikulirewa mmene ananena bambo chizule kuti maiko ena amakhala ndi package yawo ndi bwino kuwapasa package a- wachikulira yense akhale ndi package yake azikhala sure kuti ndidya chifukwa ena sakhala sure kuti kwacha ndidya chani adya chani eh, alibe basi amakuti chimene chibwere nchomwecho ndiye umakhala kuaka- kupemphetsa ndiye ena watukwaneko awanene awatonze achikulire izo sizikhala bwinoyi wachikulire aliyense then tiyeni tizindikire kuti eh, ndi, ndi mbiri kuti tawagwiritsa ntchito bwino achikulire tingathe kuphunzira zambiri kuchoka kwa kwa iwo moyo wawo iwo anakhala zaka zambiri pa dziko lapansi angathe kutithandiza zina ndi zina pa moyo wathu achikulire uh, ayenera kuti tiziwalemekeza chifukwa they are transmitters they say they are transmitters of history traditions uh, religious and cultural values zimene timakhala nazo achikulire wachikulire should be regarded kuti ndi munthu amene wakhala pa dziko lapansi waona zambiri amene angatithandize mmoyo makamaka ife achinyamata tingathe kuphunzirako zambiri kuchokera kwa achikulire hey, masiku ano mwina zam- zambiri zimene zabwera achikulire mwina zikuoneka kuti z- z- sangathe kuzikwanitsa za technology koma zilipo zina zimene angathe kutiphunzitsa kuti tingathe kutsatira kuti tikhale ndi moyo wabwino uh, quality of life yachikulire athu kuno ku malawi that's the question you are asking ndi mavuto kwambiri if we go eh, kum- kumudzi kwathu tiona kuti tikuyambira nyumba ma basic needs itu amanena kuti eh, ndi ukha- ukhale mpa- pogona pabwino ukhale nchakudya ukhale nzovala ulandire chithandizo chabwino cha mankhwala ku chipatala inetu ndapita ku mudzi kwathu amama amandiuza kuti eh, abambo ku chipatala pano ife aku- achikulire sitizipita tikapita sati- satilabadira amati ayi inu pitani mwakalamba kale tithandize anyamata amandiuza choncho nde ife ku chipatala sitipita ine eh, eh, tsono ndi kwambiri mwina kuchitika zimenezi kosalabadira achikulire chithandizo cha mankhwala ndi zero chakudya zero achikulire tu eh, my experience siwovuta tu kuwapanga care chifukwa sadya kwambiri achikulire adye chabu- chakudya chabwino koma chochepa chimakhala chochepa safuna zambiri achikulire amakudya pang'ono basi so its easy to take care of wachikulire mm. eh, nkhani ya zakudya chisamalo china komanso taking care of achikulire ndi madalitsotu suchalani kuti blessed is the home in which the elderly are cared for
bambo chizule tingatani ngati dziko afotokoza bambo chikanya kuti ngati dziko sitinafike penipeni pena kuti tikutha kusamala achikulire monga mumafotokozera mayiko amene mwina mwakhala ndi mpata opitako kukaonako ngati dziko yeah, I think, tingatani I think mwina chofunikira poyamba ndi mindset change uh, kwathu kuno mwina mindset yathu kapena kuti kaganizidwe kathu kamaona achikulire ngati anthu osokoneza kapenanso owononga kapena opanda phindu i think maganizo amenewa sindidziwa kuti amachokera pati komanso kuti sosi yake yeniyeni imachokera pati nde tikadasintha pamenepopo chifukwa kuma maganizo mwanga mukuperewera kwanga kwa kaganizidwe ndimaona ngati kuti anthu akuno timaona achikulire aja kuti tsopano mwina akulephera kuyenda kufika patali komanso mwina khungu lawo lakhala ngati lanyala ndi zina ndiye timaona ngati kuti "Ah, awawa ndiye kuti mwina khungu lawo chonchi lizioneka chonchi ndiye kuti amenewa sioyenera e, ndiye mwina kaganizidwe kameneko ah, titasintha chifukwa chonena kuti ah, monga malembo oyera komanso history imatiuzira aliyense munthu amakula ndipo ukamakula a Ziwalo za m'thupi zimakhala zikufooka komanso kaonekedwe ka khungu, nkhope zimakhala zikusintha. Zonsezo ndi ah, mbali ya moyo wathu. Tonsefe nthawi inaake tinali ana ah, ka blossoming ndithu face kena kake kuti kangobadwa kumene ngati mmene amakhalira mwana wa mbuzi ndimakonda mwana wa mbuzi uja kangobadwa akamajowa chachachacha ndimamusa- ndimasangalala kuti, eh, aka nde nkokongola koma nthawi zina mbuzi yomweyo ikakula imayamba kuvuta imadya zinthu chani Mwayidandaula koma zonse. sikuti ndiye kuti yasintha kukhala pa mbuzi ndi mbuzibe eh, ndiye iwo aja achikulire aja timadzakhala ngati tachotsa kunena kuti "Ah, awawa mwina chifukwa cha khungu mmene likuonekera kapena behavior yawo panopo akufuna tili kuti mwina tizichita kuwapatsira chakudya timaona ngati si anthu pamene um, chiphunzitso cha mpingo chimanena kuti eh, a human being is a human being from conception until death nde kuti iwo aja ndi anthu ndithu amene tikuyenera kuwapatsa chisamaliro chonse choyenera komanso kuwapanga take care moyenera nde muja anena bambo chikanya ngakhale kumphakati tidzaona kuti kodi kumene kuja tikuchita bwanji tiona kuti sitikuchita bwino kwenikweni e, anthu amabwera palishi ine ndakhala kupalishi zaka zambiri ah, abambo e, ndi nkhalamba athu amene tili naye sitingathe kutani kodi kumulipirira mtulo Mtulo. right? pamene munthuyo ndi mkhristu kodi mwana wanu simamdulira mtulo kodi amuna anu simadulira mtulo kodi amu- akazi anu simuwadulira mtulo mmadulira akazi anu ngati a- akufunikira nsalu ya nyenyezi ku macheza amene akubwera simagulira Amagula. magula so eh, iwowo timakhala ngati tayika pambali pamene ndi udindo wathu pa family chimodzimodzi tikuganizirana anthu awiri atatu amene tikhoza kupita ku function ina yake pamene ankhalamba athu amene alipo uh, sitikuwawerengera eh, so ndi zinthu zonena kuti uh, mindset change uh, tikanayisintha chifukwa mindset imene imapangitsa anzathu aku europe kumalemekeza nkhalamba eh, ndi imeneyoyo imene ili yolondola ndipo tinayenera kuwatsatira iwowo chifukwa chonena kuti iwonso ndi anthu anzathu ndi anthu anzathu ngati mmene munthu wina aliyense alili ndiye ndikuona ngati even ngati dziko uh, m'bale wanga eh, eh, government inayenera kukhala patsogolo chifukwatu boma likayambitsa zinthu um, anthu ambiri amatsatira amipingo atha kutsatira amiphakati atha kutsatira amaboma mu kaya makachazi atha kutsatira chifukwa ngati anthu akuphwanya nyumba za chani za za nkhalamba and palibe anthu amene akumangidwa kapena kulandira chi- chi- chilango Chilango. tikupereka chitsanzo chotani ngati the elderly are being accused uh, of witchcraft palibe umboni and boma likungoyang'anira kodi uh, pali pali umboni wotani ndinali osangalala mbuyomu pamene uh, dr bingu uh, professor i think uh, wa mutharika anayambitsa bungwe lomati silver grey Grey Foundation. foundation iyeyu anali ndi chidwi kuti azisamalira uh, nkhalamba komanso aziona zo- zosowekera za nkhalamba Tinali- ndinali okondwa kwambiri kuti iye anali ndi chidwi koma nkutheka kuti iyenso amadziona kuti nayenso ali gulu lomwero chifukwa anali ndi zaka zambiri bingu eh, komano atamwalira muja ndinamva chisoni kuti bungwe limeja linatha komanso kumabungwe ku- kumabungwe uku mabungwe amene si aboma sindionanso bungwe lenileni limene liku- liku- likutengera ndi kutsatira mu mapazi ake chifukwa ine ndakhalako kumabungwe amene si aboma Ndinakalipo mma group ndithu a mabungwe amene si aboma ndili mkomweko komano sindimaona mabungwe amene ali interested ndi nkhani yosamalira achani kodi okalamba achikulire ndiye ndikanakonda kuti even ife a civil society tikanayiona nkhani imeneyi chifukwa choti aba- a- a- at the end of the day achikulire ali pakati pathu achikulirewo ndi makolo athu ndi azigogo athu ndi azichimwene athu ku dziko la china ndipereke chitsanzo china chifukwa chosasamalira nkhalamba achikulire pano akulira akunong'oneza bondo chifukwa iwo anapanga policy yoti yaya tizingokhala ndi mwana mmodzi chani kunapezeka kuti nkhalamba zamwaliramwalira anthu amene alipowo e, anaso akulephera uku basi ka generation nso kamene kali pakati kakuchepa. Mhm. panopo alibe nkhalamba zochuluka maiko ambiriso aku europe ali choncho mulungu anayika uh, uh, balance yonena kuti nkhalamba kapena kuti okula achikulire A achichepereko ndi ana aziyendera limodzi kuti apangane sapoti kuti mu- umoyo ukhale bwino. Ngati sitisamala, ndapereka chitsanzo kuti pa 2018 census tili ndi 800,000 achikulire pamene 10 years ago chifukwa census imachitika every 10, years tinali ndi almost 600,000 tili ndi vuto lalikulu chifukwa tikangokhala ndi uh, achinyamata ndi achicheperewa apakatikati middle age tidzavutika kuti tipange master chifukwa ku china kuja ndimanena kuja panopo anthu amene ali achinyamata amatenga mwana kukapatsa nkhalamba yayikulu kuti ndimene alere mwana ku nyumba chifukwa apita ku ntchito pamene aja sangathe kukwanitsa zimenezi so ineyo ndingonena kuti ngati dziko eh, civil society church ndi ngati kuchikhalidweko tikanapanga kuti tisatseke maso kwa achikulire athuwa ndi cholinga chakuti umunthu wathu ndi generation ya humanity ipitirire kuyenda bwino chabwino abambo uh, chizule aposachedwapa tinaonatu uh, wachikulire wina amati oimba amati jetu ndi wachikulire koma akumatha kumagwiritsidwa ntchito kupita ngati kumalo okayimba kukasangalatsa anthu ena amati aya kumulakwira munthu ndi wachikulire akanamusiya azipuma maganizo anu ndi otani pamene tikumbukira achikulire la mulungu lino jetu ndi munthu mmodzi wachikulire koma tikamuona akuyimba pa stage avala magalasi ngati iya wachichepere tsitsi analitita koma ndi wachikulire pamene tikumbukira achikulirewa maganizo anu ndi otani ineyo ndingopereka komenti yoyamba anzangawa apanga athira ndemanga Jetu ineyo kwa ine ndi nkhani yosangalatsa it's an interesting story chifukwa akutipatsa iye uja uh, chithunzi cha mmene achikulire atha kukhalira ngakhale pali zipsinjo zosiyanasiyana m'miyoyo yambiri ya achikulirewa um, timaonatu kuti tikamakamba za achikulire tisaganize patali omvera amene mukundimvera abambo anu inuyo mmayimbira kangati foni olo abambo anu inuyo mmayendera kangati pa wiki olo kapena mmatani ndi ndi anthu ena mmapanga nazo zotani mwaona so jetu uja akutipatsa kunena kuti okay kwa ifeyo achikulire ifeso ngati tikuona kuti ana athu akutitaya kaya dziko sikutiganizira there is still a positivity imene wekhanu ngati nkha- wachikulire utha kutani utha kunena kuti no ine nditha kupanga to- kuti ndisonyeze kuti ndilipobe chifukwa ambiri amagiva up kuti ah, basi ife tingofa basi ife kwathu kunatha and chifukwa cha zimene zija ma BP amalowa mashuga amalowa mavuto ena amalowa basi kumanda si kumaitana mwamsanga ndiye jetu uja akutipatsa chithunzi chonena kuti no eh, kudzera mwa achikulire as a country we can benefit a lot komanso iwowo ngati achikulire atha kuzithandiza pokhala ndi positivity osa, osawerengera za mmene dziko likuwaonera eh, eh, ukuku ifeyo sitikunena kuti ah, dziko lizitero yayi komano even iwowo atha kukhala moyo wa positive ineyo agogo angaso amapanga zimenezozo agogo anga nyamunyirenda amalima kumalima mpaka na panopo anabadwa 1934 you can count how many years lot of years amapanga zinthu andi thupi lawo likumaposaso achinyamata ambiri mwina amene angomwa kachaso brother Chatunda anti jetu ndi wachikulire mumaziona bwanji
of course Jetu amandisangalatsa but then ndinene kuti every stage of life has got its own beauty and its own task mukafuna kuti munthu akamakula umafuna kuti azikhalabe ngati mwana But that's the beauty of, of, of the stage of it being elderly. Kuposa posa the task of the elderly person ndi kuti akhale mzati wa ifeyo tsopano. Munthu wakuti akupanga chinthu chija anthu ena sangakwanitse. Anyamata ambiri sakupanga zinthu zija. But then she's able to do that. So that's her talent. Endero limene iyo cha moyo wake munakhala munthu moyo wosangalala ngati kupanga zinthu zija zochokera pansi pa mtima akusangalala. Mulungu titha kusangalala, koma chifukwa cha mtima omwe amene tili nawo osakonda anzathu okalamba, osakonda makolo athu, tikangalamba kumponya miyala. Ndimamva chisoni kwambiri ndikamaona munthu wa nzeru zake, mnyamatatu bwinobwino, criticizing Jetu. Nzomvetsa chisoni. Kuti why not doing something better than her? Because that would be the best uh, cri criticism. Just do something better than her. Ungopanga zabwino zoposa iyeyo. Osati ungopanga kungopanga criticize zera pamawu ayi. So ajetu aja akupanga bwino ndi mbali imodzi litu makolo anthu achikulire akutumatikitira. Ah, ndisanapite kutali ndimafuna kufotokozanso kuti I feel like uh, as a country we have lost the sense of the respect of the elderly. Komanso father ananena kuti nthawi inake ngati manyumba anthu okalamba akungophwanyidwa akungotani I feel like nkhani zija zikuchokera patali tiona kuti si anthu okalamba okha amene akuchitidwa chipongwe ayi ndi anthu ambiri as a country too we have lost the sense of sin so ndi ntchito ya tonsefe ampingo boma likuyenanso kugwirapo ntchito mpingo ugwira ntchito bwanji let's try kuthandizakonso anthu building their conscience tizindikire anthu kuti tchimo ndi chani koma tikumangowachita zinthu kuti ndimene zilili zisonyeza tikationanso ngati ngati kudziko tsopano people are taking vandalism or something an order of the day can we change that we can so i feel like uh, father ananena kuti Ngati mbali ya boma, timatha kuona anthu akupangira chipongwe akuluakulu, akupangira chipongwe anthu achikulire, anthu okalamba. Koma kuti atenge action boma limachedwa. Likachedwanso nkuti bolani. Koma limakhaliratu osapanganso action iliyonse. Nzomvetsa chisoni.
ya pa- pali nkhani inayake you know inachitika ku mzimba um, inali yomvetsa chisoni kuti basi nkhalamba inayake amayipanga accuse kuti ndimene ati apha munthu ndi anthu mpakana ndithu kukumba dzenje lija kukumba dzenje basi nkumukwirira i think munaziona mwina zimenezi enano uh, zinalipo zomvetsa chisoni anthu Nkumaombera mmanja basi matani koma kodi umboni wake weniweni pali pati munthu basi kungotenga kuti poti e, ndokalamba basi amamukwirira ndithu naona ine clip Amakwirira kwa kuti moyo. sinayisunge ya eh. nde zinthu ngati zimenezi kuona kuti kodi aboma anapanga chani ndi ah, anthu amapanga zimene zija muona kuti mwina palibe chilichonse chimene chinachitika monga akunenera ah, brother julius tinaziona ngati dziko ndithu those things zitakhala kuti pamachitika china chake mwina sitingaone nkhanza zambiri uh, ngati mmene timazionera kwathu kuno
chabwino bambo chikanya tisanamve maganizo anu pa nkhani ya uh, wachikulire jetu mwina uh, zimachitika wa uh, jetu zija inu maziona motani uh, wachikulire kumpatsa ntchito ngati imene ija it's like you are valuing him or her amakondwera so kwa achikulire zabwino ndikuti azikondwera moyo wake moyo wake uli kumapeto ali ndi zaka zambiri wakhalitsa wachita zambiri then ambiri feel lonely deserted they are aba atasiya basi ah, useless sangatithandize chilichonse now at that moment nkumampatsa ntchito ngati iyi kumbali zoti akupanga entertain anthu akukondwa that's good iyenso azikondwera wachikulire azikondwera so pamenepo ndiona ngati palibe vuto kwambiri palibe vuto zimene akuchita jetu eh, chifukwa tikuti entertainment imeneyo koma iyenso moyo wake akuzindikira kuti anthu amandipanga value so value wachikulire chimenecho chimene chimakondweretsa achikulire amazimatu ah ndi choti ndine ofunikira eti chifukwa munthu ngakhale sindiwe wachikulire mku- anthu mwangu pa ntchito pomwepo osakupatsa ntchito iliyonse e, kumakuswaya you feel bad ndiye ukhale wachikulire ndi ma- ndi double Yeah. punishment it's like punishment nde zimene akuchita jetu za- zabwino kwambiri so we can do the same ndi achikulire ena su- si onse amene angaimbe tingathe kuwapangasa zi- kuwapatsa zina zimene angathe kumachita ena achikulire they are able to narrate stories zakale basi have time ndi achikulire kuti timveko nkhani zakale basi maybe you make a timetable ngati muli ndi achikulire nyumba nthawi zonse mmakhala nawo make a time kuti kanthu kena kake asanagona agogo timveko nkhani zakale kale agogo nkhani zakutizakuti mmapanga bwanji kani so a- am the, ama, the, be- the good thing is they li- remember kwambiri zakale akudzakuuzani ndinso mukhoza kupeza kuti nokha kutopa that one achikulire amapanga value so amakhala okondwa it's good to do that remember we are all growing from akuluakulu from achikulire timachokera kumeneko eti let's learn from eh, ngumbi zija za ngumbi timati chiyani ma- ife timakuwa timati magenge maganga maganga eh, zimene zija zima- zimakhala ndi ma- make amati make make ganga ehe pansi sichituluka chocho chimangokhala koma chimadya amabweretsa ana zakudya kudzachipatsira nthawi zonse amakhala kuti chikudya so it's like eh, it's those uh, in, they are intelligent animals eh?
amadziwa kumene Ama- anachokera amadziwa kumene anachokera then they support kumene anachokera tonse tinachokera kwa achikulirewo so let's support achikulire komanso we are also growing towards them kuti tikakhala tikakhalanso nthawi ina tikakhalanso ngati iwowo ndiye uzikumbukira zimenezo kuti ukamapanga treat molakwika achikulire andi eh, mwinanso mulungu akhoza kusunga nawe nkuzakalamba uzakalamba nde udzaona treatment imene zimakhalira ukakhala wachikulire so let's make achikulire kuti azi- azipanga feel kuti they are valued and they should be happy Chazos.
mwina ndafuna ndingotsindikapo pamenepo kuti i think point ya kupanga sideline uh, achikulire ndi kudzibaya m'mimba chifukwa ngati tawayika pambali ndiye kuti tikudzipweteka tokha andi ndinasangalala lero ndi zimene ambuye arkiepiskopi george tambala ananena mtchalichi pamene tinali ndi mwambo okumbukira amalemu silvio uh, paja anali abambo mfumu aku nsamba ambuye ananena kuti "Ah, ineto abambo silvio ndimaona kuti "Ii, ayi ndithu poti anali ngati achikulire ndimaona ndimamvera chisoni kuti "Ah, abambowa mwina bwanji e, tipange madongosolo kuti apume ntchito kuti mwina adzingokhala e, olo kumangopanga tina tochepa koma iwo ananenetsa kuti "Ah, ine koma ndinaona kuti "Mm, mm, tikatero mwina titha kukhala ngati tikuwatsogoza kwambiri chifukwa iwo amene ambuye amanenera kuti anaona ndithu amafunabe kuti azigwirabe ntchito Azizi- azitumikirabe Eh, ndi um, achikulire ambiri amafuna kukhala part of us koma ife timakhala ngati tikuwatani tikuwakankhira kwina eh, so imene ndi mfundo imene mwinaso tikhoza kuyigwira kuti tiyeni let's try to continue kukhala nawo pamodzi achikulire athuwa ndipo kumaona kuti kodi iwowa zimene amasowa ndi ziti zimene amafuna ndi ziti ine ndinakhala ndi mwayi again i will repeat uh, ndimacheza kwambiri ndi azigogo anga anatsala awiri agogo anga akuchikazi anamilazi amene akuchimuna ndi agogo anga akuchikazi uh, akazinso a anyamnyirenda ndiye ndadziwa kumene kuti anyamnyirenda sanatani kodi sanaoneko nyanja chibadwireni ndiye amandifotokozera ndiye nkhani inayambira pa birthday Aku- timangomva kuti muli ndi birthday eh, wakuti mwanenazi chemwali anga ali ndi birthday wakuti ali ndi birthday Kodi ine yanga birthday idzakhala liti? Ndiye tikuti "Ah, tiwuzeni tsiku limene munabadwa kuti tidzapange birthday. Ndi aja kunena kuti. "Ah, Ine ndiye sindimadziwa tsiku limene ndinata- ndinabadwa. analiwala Ah, sakulikumbukira kuti makolo awo sanawafotokozere anabadwa 1934 nde ah, nde tinakambirana kuti ah, nde tipange bwanji nde tangowauza kuti ah, i think tangokambirana kuti tingopanga tsiku tikangonena kuti birthday yanu iliko tsiku lakuti and we have informed her sindinena date koma she's so extremely happy and the next thing i want kutiso akaone nyanja chifukwa anaonekanso kuti nyanja amafuna atayiona koma sanayioneko nyanja chibadwire anabadwira ku mzimba anakulira ku mzimba anakali- anakalambira ku mzimba mzimba to nkhata bay sikutali ayi kumene kuli nyanja ya malawi koma sanayione ndiye ine ndikuganiza kuti zinthu ziwiri izi tikawachitira mwina apitiriza kukhala okondwa pa moyo wawo ndithu chabwino ayo okondedwa omvera tili mpulogalamu imeneyi ya catholic perspective pano pa radio alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu mpulogalamuyi ndili ndi bambo louis chikanya komanso bambo elias chizule ndi brother chalunda tikukambirana nkhani yokhuza mmene tingawasamalira achikulire chifukwa lamulungu likubwerali mpingo wakatolika pa dziko lonse lapansi tikhala tikukumbukiratu achikulire eh, amene timakhala nawo madera osiyanasiyana ndi chikhulupiriro kuti omvera Kumene muliko muli ndi azigogo amene ndi achikulire amene mwina amasowa chisamaliro chathu. Pamene tikupitirira ndi programu yathu, bambo Louis Chikanya, kumalawi kuno tili ndi undunatu umene unakhazikitsidwa woyang'anatu za anthu achikulire. Mwina tingauthandize bwanji unduna umenewu kuti mwina uthe kufikira achikulire osiyanasiyana kuti mwina moyo wawo nkusinthika pamene tikumbukira achikulire pa dziko lonse lapansi.
E, kuthandiza kwake ni maganizo, kupereka maganizo kuti angathe kumapanga chani. Sindidziwa kwambiri kuti um, pali unduna ndithu wathunthu oyang'ana achikulire koma achikulire athu akusauka kuvutika i think uli ku gender Ali- uli ndi gender. ma Aha. olamala ohe Aha. chabwino mwina malangizo akhale kuti eh, pakhale budget even very clear budget line ya achikulire kuti achikulire tiwachitira bajeti ndalama zakuti zakuti zakuti mm-hmm. nkumawapatsa kumawathandiza akhale nyumba yabwino azikhala nzakudya zimene ambiri akhoza kumakondwera nkumafa mwaulemu mm-hmm. chifukwa achikulire ambiri chifukwa cha umphawi ali kusalidwa kunyozedwa ndiye amakhala very sad life nthawi zonse alibe chilichonse pa khomo pa nyumba chifukwa chake ena amangomwalira njala mafa ndi njala basi anasambira amwali ali- ali okhaokha Ali- eh, ali okhaokha Eh, so malangizo anga kwa unduna umene uli related ndi anthu amenewa kuti bwanji mupange push for a budget ya achikulire amene wayambira zaka 65 ah, 60 akhale pa budget imeneyi azithandizidwa ndi and they should be followed up, followed up bwinobwino pasakhale abuse iliyonse otherwise umapeza kuti aka- akaika budget yachikulire ndi achikulire tsopano ak- akhala ana achinyamata ndi achikulire Ana- ndi amene azichita benefit azaka Kaona 20 kuti achikulire i wanted to add kuti another element ya pa achikulire imene tingoti mwina tingathe kumapanga ndi ya understanding them tiziwamvetsa achikulire ndi achikulire they have stayed long pa dziko lapansi ndiye ena chifukwa choti akhalitsa they develop certain habits mwina kahabiti kakuyiwala i don't know if it's a habit kuyiwalayiwala we should understand them Yeah. mwina ena bodza achikulire ena bodza unama utakagogoya kakonama basi Ehe. koma we should understand them Mhm. Ah, ineyo ndinali agogo wanga mzimu wawo uuse mumtendere Ah, azukulu awo amakonda ndithu amagawana kuti lunch akapereka ndi wakuti eh, chakudya cha madzulo akapereka ndi wakuti mawa akapereka akasamalire choncho amapanga zimenezo koma ukapitako wina aliyense amene apite kukaona amati, ine sandipasa chakudyatu ine akapitako uyu ine tu njala Sandipasa kalikonse. munthu a- wapitako waka- wakapasa chakudya wina amene abwera ine sandipasa chakudya so umakhala that's a- agogo ena amapanga behave like that so we should understand them osa osa osasiya kuti basi ah, agogo awa basi chani awa atibowa aa ah, ah. understand them pamene imasoweka patience tsopano pamenepo and understanding mm-hmm. kwa achikulire ena chabwino achikulire ena uh, ndiovuta mwina kungowalankhula pang'ono kukalipa kalipa achikulire ena amakalipa kwambiri kukwiyaso mkati mwa- kukwiya kwiya msanga iyeyo watere wakwiya gogo sakudyerani satani achikulire ena they would love kuti ah, muzipita nawo ku chalichi they don't want miss, to miss church activities kungomisa akukwirani chani so understand them and study them know what they want and kuyesetsa kuwachitira zimene akufuna achikulira azikhala okondwa nthawi zonse kuti afe imfa yabwino Yabwino. wachikulira amene mwamthandiza kufa imfa yabwino you have done a lot for iyeyo and you receive blessings blessed are those who take care of the elderly a brother ine nthawi zambiri tikamalingalira za moyo wa mulungu ndimasangalala kwambiri mmene mulungu amaonera zinthu zake mulungu amaonadi zinthu zake mwa mulungu osati monga ife ayi ndipo nthawi ndi nthawi ndimakhala ndikupempha anthu kuti tiyeni tizione zinthu monga momwe mulungu amazionera ndipo lero ndibwereza kuti tiyeni tione anthu akulu- akuluakulu athu ngati momwe mulungu amaonera tione nkhalamba zathu ngati momwe mulungu ama- amaonera tikaonetsetsa kwambiri m'baibulo even the elderly they're highly valued ene ngatamba kuti atsuno nkhani kupitanso kuti tione chitsanzo cha mose mose analengedwa kuti akatulutse anthu mu egypt muja sanali mnyamata ayi analengedwa atakula kale tiona anthu osiyana siyana amene tingabwerese pano kupezera kuti a- akula kuti ndi mbaibulo muja amafunikira mawa tukamba za makolo wa amayi maria ana ndi joakim anthu akuluakulu but then the church values them church inawapatsa malo apaderadera sipokhapo ayi tionanso kuti tu ah, mbuye yesu atabadwa mayi maria ndi bambo ake yosefe anakaonetsa kwa simeoni simoni sanali mnyamatatu ayi anali wachikulire anali wachikulire so mulungu amagwiritsa ntchito anthu akuluakulu omwe ngati mulungu amagwiritsa ntchito anthu akuluakulu kuti inuyo ndi ine tikulephera chifukwa chani and ndikamaona zinthu ngati zimenezi mpamene ndimakumbukiratu psalm 92 mwina pamba kutotoengera salimo namba 2 na 22 salimo eh, aha.
pitizani Ah, brother akui- oh, oh. akunena kuti mitengoyi imabalabe zipatso ngakhale itakalamba. Thus Psalm 92 verse 14 mitengoyi imabalabe zipatso ngakhale itatani itakalamba Itakalamba, mm. ndikuti olo mtengo ukule bwanji sikuti tu kufunikira kwatha ayi olo munthu akalambe bwanji sikuti tu ntchito yake yatha ayi kukula kwawoko mukukalamba mwawomo mulungu ali ndi cholinga chawo koma ndife amene sitifuna kuona cholinga cha mulungu mwa anthu aja ena kumati ah kwangu ndangolalikira iyayi but the thing is let's try to find the value of the elderly kodi anthu akuluakulu aja cholinga chawo ndi chani pa moyo uno kodi mulungu angasiye anthu akuluakulu azingokula opanda chifukwa i think that's not the case koma ndife anthu amene tinalephera kupeza zabwino mwa anthu akuluakulu amene timalephera pa chifukwa icho pano ndiri kungoponya miyala tikungowapunira-punira tikungonyoza tikungowanamizira ufiti kutani Nda- mwinanso ndi ana omwe mwina amatamba ngati ufiti ulipo koma kuti akuluakuluwa mwinanso ndi ana kumene amene amatamba so tiyeni tizindikire kuti to ngakhale munthu akalambe bwanji kufunika kwake sikutha umunthu wake sikutha munthu sikuti ndi mwana yekha kapena wachikuda kapena mwina achikulirewa ayi ngakhale nkhalambazonso they're still images of God Ah, pamene tikupita kumapeto ndi programu yathu uthenga amene akhristu kapena dziko likuyenera kuti liwutenge pa tsiku lokumbukira achikulirewa ndi otani tiyambe bambo chikanya
uh, two issues choyamba tiphunzire eh, kuchokera m'buku la Rute zimene zinachitika pakati pa Rute Naomi ndi Opa N- ah, Rute ndi Opa anali apongozi eh, anali tinene kuti pa- pa daughters in law eh, ndi chani pa chichewa daughters in law a munthu wina apongozi koma apongozi kana tasewere Ah, Chichewa
inu mapita kutali okay eh, anali ma daughters in law Onsewo anawo anakwatiwa eh, anakwatiwa kubanja ndi ndi ana mpongozi anawo wawo anali mmodzi Eh. Naomi Onsewo anali ana- ndi ana- anyamata Mhm. anyamata kumwalira awiri anyamata awo anali pabanja onse anasiya akazi wawo awa ndiye kuti Naomi anakhala ndi akazi a- a ana wake awiri ndiye mmodzi anafuna kuti basi achoke apite azipita kwawo winayu anakana ndiye Rute tsopano azipongoza amene eh, akuti "Ah, ine ndikhala nanu chifukwa now the point is zimene akunenanso m'chikalata chawo a Papa akunena za achikulire amene akupanga uh, resign moyo wawo kuti basi ah, ifeyo basi tilibe ntchito eh, ana ah, achinyamata awo achani basi sakutiwerengera basi kungochita re- resign like that ndi akunena kuti let's learn from moyo wa Rute. Rute ataona kuti apongozi wake akumuuza kuti basi pitani muzipita ine nanga si basi ndingatani tsopano ine ndipo pitani ndinu atsikana mukapeze mabanja kwinako. Rute anakana. Akuti ine ndikhala nanu. Hmm. Kumene mupite inenso ndipita. Zimene muzikadya inenso ndizikadyanso zomwezo. Let's learn from Rute. Mwa Rute zimene anachita kwa apongozi wake Naomi achikulire. Hmm. Taking care of achikulire. Pamene achikulire akuona kuti basi akungotitaya anthu inuyo atengeni alipo enatu they are very good ndi agogo even kuti si abale awo they have tried to take them to adopt agogo its not ana amene tingapange adopt okha ayi even agogo we can adopt secondly eh, pamene gogo wafika kumapeto tsono awa ndi malangizo kwa gogo tsopano inuyo moyo wanu mwakhalitsa mulungu akudalitsani mwachi- alipo ena agogo achita zambiri athandiza kwambiri kugwira ntchito zothandiza nawo moyo wawo uli kumapeto don't be afraid Osa- osachita mantha be worried ch- uh-uh, you have done your best pa dziko lapansi aliyense adzachoka inu amene mukuchoka pamene mwakhalitsa that's a blessing thank god ena akuchoka ali ana sanachite chilichonse akuchoka koma inuyo mwakhala ndithu thank god in fact tingathe kunena masalimo amanena kuti moyo wa pa dziko lapansi anthu amene amakhala amphamvu amakhala zaka

khalani moyo wopemphera chani eh, konzekerani tsono za moyo wa kwina tsopano chifukwa inuyo mo- maganizo anu tsopano asakhale a dziko lapansi tsopano inuyo maganizo anu akhale akumwamba tsopano
chabwino abambo chizule okay uh, ineyo uh, uh, pomaliza mwina ndingonena kuti pachichewa pali mawu amanena kuti akuluakulu ndi mdambo mozimira moto tikakhala ndi achikulire kapena okalamba tichitenge ngati mdalitso mphatso ya mtengo wapatali imene tili nayo ena alibe okalamba maso- ma communities mwawo ena tinawo amene tinawo tiyeni tigwiritse ntchito mawu amenewa amphamvu akuluakulu athu akuluakulu ndi mdambo mozimira moto ndipo titenge ngati mphatso ndipo ngati mphatso tiwagwiritse ntchito a- akuluakulu athu osati kuwachepsa kuwanyoza kuwatani koma makamaka mwina titengenso ngati nthawi yoonera zimene mwina ifenso sitidachite pa moyo wathu chifukwa kuona moyo wa nkhalamba zathu zija uh, titha kuona kuti ah, komatu agogo anamanga nyumba iyi 1960 ine sindinakwanitse aa sinachite bwino mwina ine ndichite kuposera iwo chifukwa ife tikuyenera kuchita bwino kuposa iwo aja ndipo e, zimangovuta kuti timayamba kufa ndife nthawi zina achichepere koma iwo aja ndi amene amayenera kuti apite ife tidzafe patsogolo ndiye ndi nthawi inso imeneyi yoti tione ngati pali zina zinanso zofuna kufufuza kuti kodi moyo umakhala bwanji kodi ineyo akuti zimamveka kuti tidachokera ku, ku harare kodi tinachokera kuti ndi amenewo amene angatithandize kodi ati mtundu wathu unayenda bwanji ndi amenewo tiwafikire atha kutithandiza ndipo mm, mwina pena e, timakayikira zina kufunsa za miyambo mmene imakhalira ndi amenewo amene angatithandize akuluakulu ndi mdambo ah, mozimira moto komanso e, monga ndanena tikhoza kuona kuti moyo umene azigogo athu amakhala titha kudzifunsa ifeyo kuti kodi iwo akhala bwanji mpakana pamenepo amachita survive bwanji njira zimene mwina iwo anapangira survive zitha kukhala zonena kuti masiku ano kulibe but we can still learn something my point is Tikhoza kuphunzira zambiri kudzera mu kugwiritsa ntchito okalamba athu, azigogo athu amene ali patali. Ine I've benefited a lot from nkhalamba kapena anthu achikulire. Uh, pokhala nawo pafupi, kucheza nawo, kufunsira nzeru, kufunsa kuti zinali bwanji, zimayenda bwanji moyo wanu. And I think as a church komanso as dziko Ngakhale ku mitundu kwathu kumabanja titha kuphunzira kwambiri kuchokera uh, let's cherish uh, azikuluakulu athu and take them as a blessing komanso ngati tingakwanitse let's celebrate their life by being together with them pa nthawi ina yake kukondwera nawo pamodzi chabwino brother chalunda uthenga ofunikira umene tingopereke ndi utani la mulunguyi ndikuona ngati akuluakulu angawa alankhula kale bwino koma ine ndikufuna ndingotsindikako mwina zinthu ziwiri zitatu poyamba tilingalire bwino lomwe kuti ni- pamene padalakwika mpati kuti mwina that sense of respecting the elderly ichoke mmoyo mwathumu chidavuta nchani kuti mwinake anthu ngati amalawi tisiye tsopano kulemekeza anthu akuluakulu pali zingapo zimene mwina tingathe kufotokozerana ena mwina matayi moyo ngati wachindekhawo ofuna kuti basi chilichonse chikhale chenendekha Moyo safuna kuti munthu udzipanga associate ndi azako. Moyo uyunso ukutipweteketsa kwambiri. Sipokhapo yayi. Anthu ambiri tikudziwa chitauni pamene chili chimidzi. Munthu amene amazindikira kuti makolo ake ndiofunika sanga moyo amene afuna munthu amene afuna kukhala moyo wa chitauni sangamapho samangalephere kulemekeza makolo ake. Sangalephere kulemekeza anthu akuluakulu ake. Ndaonako ine mtaunimo anthu akuluakulu ma anthu oti achuma chawo akumatenga anthu awo kumudzi kuja makolo awo kumudzi kuja nkumakhala nawo mtauni muno. Mhm. pamene munthu wakumudzi achitauni basi kholo lipite uko kusiyana kwa zinthu so pena tidzisiyanitsa chitauni kapena ku civilization nkupusa tidzisiyanitsa Chabwino. sipokhapo yayi uh, ndikuona chonga kuti tizizindikira kuti the spirit acts where it wills
chabwino abambo chikanya pamene tikupita kumapeto a programu yathuyi mwina mawu otsiriza la mulunguli uh, mungayambe kutipatsako chithunzithunzi chichitike kwambiri nchani pamene tikumbukira tsiku la okalamba mwina omvera afuna adziwe kuti la mulunguli chichitike makamaka nchani mwachidule Eh, makamaka eh, zimayenera kuti zimene zilengezedwe bwinobwino matchalichi wonse milungu iwiri yapitayi koma ndikhulupirira kuti sizinachitike chifukwa ngakhale ife tomwe pa radio sitinalankhule mokwanira zimenezi zimene zinachitika zinoti anthu tithandizane panakayenera kukhala mbali yapadera yothandizira achikulire ena amene ndi ovutika kwambiri chalichi iliyonse kumachita zimene zimene tizikhale choncho koma mwina zimene ndanena zija kuti siti- sitiika kwambiri chidwi kuku sitinalankhule kwambiri onani ndiyoti olo pa sabata pakubwera apa mwina soba anthu sa- sakudziwanso sakudziwa chikuchitika chani you see so i think eh, eh, ma radio stations ampingo atolankhani ampingo tiyesetse kulankhulira zimenezi anthu tichitepo kanthu sande eh, olalika achite, ak- akalalike zizi za achikulire komanso ngati nkofu- Zobalikazo. eh, ngati nkofunika kuthandiza amene akalalika akalalika zimenezi ya mwina bambo uh, tili tiwalimbikitse anthu mmaparishi kuti la mulungu lubwerali tiyeni tikhale pansi tione kuti kodi tingachite chani uh, chochitira achikulire athu makamaka amene ali mmaparishi athu ngati tingapange identify ena tifuna kuti tiwathandize mwapadera Tiyeni tiwachitire zimenezi. Ngati tingathe kuwayendera kapena kusonkha kenakake ka ndalama, eh, tiyeni tichite zimenezo. Ngakhalenso kukhala ndithu pansi ngati koyamba, ngati sitinachiteko china chilichonse mparish, kuti tione kuti kodi achikulire tingawasamalire bwanji. Zimenezo zimene a papa akutilimbikitsa tonsefe. ndipo komaliza tiyeni tonse tikumbukire kutitu mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zimene iye wafuna mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zimene iye wafuna kudzera mwa nkhalambamu mulungu amathanso kuonetsa zazikulu zake
chabwino ayitu okondedwa omvera pamene tafika apa ndi mapeto a programu imene ya the catholic perspective pano pa radio alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu lero timakambiratu mutu umene okhuza mmene tingasamalire achikulire athu osiyanasiyana amene timakhala nawo mmakomo mwathu kaya mmanyumba mwathu kaya ndi madera osiyanasiyana amene ife timakhalamo mpulogalamu lero tinali ndi tinali ndi bambo louis chikanya ah, bambo elias chizule komanso brother collins yalunda atitambasulira bwino lomwe mmene tingasamalire achikulire komanso mmene eh, mmene ngati boma kaya ndi dziko tinga- mmene tingachitirepo kanthu kuti achikulire athu azikhala moyo osangalala paja amati akuluakulu ndi mdambo mozimira moto komanso achikulirewa ndi kumene timakatengako nzeru zosiyanasiyana tikawasamalira tikhala kuti banki yathu ya nzeru tayisamaliranso mudzakhale pompo sabata ya mawa pamene tidzabwerenso ndi programu ina ya the catholic perspective pompano pa radio alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu amene ndakupatsirani programu iyi ndine patrick maere mwakoma nonse